Hey, ihe kwana n'udu akọ mmiri afụgo. Ga-ezebe benz ya dị. Ha! Mana abịanụ m n'oge. Udu akọ mmiri. High chief udu akọ mmiri. a na-eme nekwe side ị nọ Ah! He he. Ọ side ka ị nọzi. Nsogbu ịyaligo bụ fụwa afụ. mba moto mụ na-eleak oil mechanic wee bịa welie ka o fix enyi ọfụma so kekwe nta Chee. ị na-anụ ihe m na-agwa gị asị m gị onye abịala anyị igo m afịa ma ị fụla alert ma ị fụla alert bie nye ngwa afịa na my regular customer bie nye ngwa afịa na my customer ka ọ bụ aa ndị be m a na-enye m nsogbu eze na-eme akụ eze na-eme akụ eze na-eme akụ negodi nke ị ji mineral n'aka ọ dị ka o nwe ndị na-eme bonanza ekelie free eze na-eme bịarụra mekwa njakịrị na chete n'azụ na chete n'azụ ọ gịnị dị ọ ka esi ewe iwe ị si otu a na-ewebe iwe ihe ejewesikwa comedy show mee kodi mkpali ị na-akpali m o nwezi ka comedian si wee were ime ihe ihe joke ị webezie iwe Ọ- ọ- ị bụkwa nwoke asị ka m na-asị na m kwuru eziokwu ị golugo ihe tie n'ọnụ since mụ na ị ji wee malụ ma nakwa ijiri gị ego Ma ego nakwa. mineral ego na ugo ma ọ mụgolu nke ọ dị egwu ọlọ be m ka ị na-eli nri ụtụtụ ehihie na abalị kwuru nke ekwuzi eziokwu ọgbara ya arụ jabụja nwayọ bịa nụnụ ọkwa mụ kpọọ gị gị duje m na nke high chief ibe mụ ọkwa m bie kpọọ gị ka ị duje m birthday na nke high chief tobechukwu okoye ichie ọnapụlụ dike mma na dioka karakata ị mara ya the ceo t-star nigeria limited ị ga-amakwana ya nwoke nwadụ nwa mmanụ mma mmadụ edu oji amara m na onye malụ mma na-enwekwu ego nwoke nwoke na-asọrịrịrị the youngest ichie e nwe na anambra state go and verify amanụ m ya na ọnụ ọ kwagola anyị ọnọdụ ivu nwunye ya bụ iyom chika okoye osodieme ugosimba ọkwa ị ma eh, imeketefu nwunye onye m na-agwa gị Rafugodi Ọmarịcha nwaanyị ọ nọ. Ị na-achị ekwuba, ị na-alakọ ị na-alakọ mụ na high chief n'ebe birthday agwago m esi ya na nye tekozina mụ na ya ego ọnụ because ego otekolo anya nụbie na-esela anyị na-abụ aka m echebela onwe m birthday ya ị ghọta mana o gbochiri m ịwish ya long life and prosperity ọ ga-adịrị ya na mma onye ọbụla cheli ya ajọ echiche ya eji ana azalu mmiri ọ na-eje eje na-abata abata so ọ bụrụ ihe m na-ekwu ihe ị na-ekwu du difference from ife anyị na-ekwu ife anyị na-ekwu bụ akparịsịna mbọchị ọzọ e nwere mkparị mkparị mana igonugokwe n'ihe with ego yi zuo ike igonugokwe n'ihe ole ka ike bụ ọlọsọ gara kwuru n'ike nye ike ị na-eli all Africa si na ọ nata December na mụ na ya ya abụ o nwere ihe na-anụ isi ya ị rafụ waya on ya bụrụ waya mmadụ na-ese guf na compound a ofu mbọsị ndị a mụnyalụ m ụlọ ọkụ kedu onye ese efe a ka afụba na afụ ka afụ ihe chebe dị nata na ọbụla ụlọ ọnụnwa awọgolu dust kedu ihe ị ga-ekwu ịmaga ala one bag of cement ah, ah. atọrọ m gị kwụrụ bacha bilin ị mara ihe cement na-ada ọ na-asị na alụrụ m ụlọ ma anyị jechebe ndị enye

otu ọ na-adịkwa mma eche anya wee jebe obodo oyibo yọta ka mma na ị na-arịa onye a na-akpọ selipase selipase ị na-alụso ịpasị alụmya nse ọ ya ga ilu airport ndị ọcha na-abịa ị na-abịa a na-asịkwa isi dụ akọ mmiri ị na-aba ịghọta ihe ekwe eh. na-asị ama ebozo m frento ọ napụrụ dike mma a na-enyezi iwu a na-asụ stamp ozugbo na passport na Canadian abịa Ghana